daoibh ar maidin ó Goreme i gCappadocia. Tá an-chuid madra ag leanúint orainn go dtí radharc i gcomhair éirí na gréine ar maidin. Tá sé ag seacht a chlog ar maidin anois agus táimid ag dreapadóireacht leis na madraí.

Faraor bhí an marcaíocht balún aer te curtha ar ceal arís ar maidin agus bhí fhios againn aréir ach tá an aimsir foirfe ar maidin, níl sé ró-fhuar, níl sé gaofar in aon chor, níl sé ag cur báistí. so níl a fhios agam cén fáth go raibh sé curtha ar ceal ach tá réamhaisnéis na haimsire níos measa i gcomhair amárach ná atá inniu so nílim dóchasach go mbeimid ag dul ar an mbalún in aon chor ach sin an saol agus sin rud eile faoi a bheith ag taisteal sa gheimhreadh, seans ann nach mbeidh na rudaí sin ag dul agus go mbeidh siad curtha ar ceal ach fós tá éirí na gréine álainn againn.

Bhuel, níl aon bhalún sa spéir, ach fós tá sé go hálainn ar maidin. Seo é éirí na gréine, tá an áit ciúin go leor. Tá na madraí fós i ngach áit agus anois táimid chun roinnt caife a ól mar tá sé fós chomh luath! Seo é an áit in aice leis an éirí na gréine ach tá sé dúnta.

cúpla uair níos déanaí táimid ag Museum Open Air Goreme agus táimid díreach tar éis na ticéidí a cheannach agus tá audio guide againn chomh maith mar tá an-chuid eolas faoi na eaglais agus mar sin de atá anseo ach níl sé ar eolas agam a thuilleadh agus an-chuid stair ag baint leis chomh maith so líonfaidh mé sibh isteach nuair a siúlaimid tríd. Seo Teach na Mná Rialta. Seo Eaglais Naomh Basil. Seo Eaglais an Úill nó Elmali Eaglais Eaglais Elmali agus tá sé ana-dhorcha agus ana-chúng Maith thú, Sarah! Tógadh an eaglais seo sa chéad céad déag chomh maith agus luath dara céad déag. Seo é Eaglais Naomh Bairbre. Seo Eaglais Íosa an Pantocrator agus tá sé ón aois chéanna, tá nach mór gach rud ón aois chéanna, thart ar an chéad haois déag. Sin Séipéal Naomh Catherine. Tá sé dúnta. Tá an-chuid leac oighir fós timpeall na háite. Tá sé an-sleamhnach. Caithfimid a bheith cúramach, sin rud eile faoi bheith ann sa gheimhreadh. Seo é an bialann agus bhí cúig dhuine is fiche in ann a bheith ag an mbéile anseo. Tháinig na luath-Chríostaí anseo chun éalú ó na Rómhánaigh. Tógadh an mhainistir seo sa chéad haois déag ansin agus anois tá mé féin agus Sarah chun dul isteach sa Dark Church agus tá sé sin chomh álainn. Cosnaíonn sé níos mó so níl sé san áireamh leis an audio guide agus an ticéad bhí sé céad caoga lira so sin thart ar.

Níl mórán eolais ag éinne faoin fáth gur tháinig na luath-Chríostaí anseo nó faoin saol laethúil ach tháinig siad sa luath, dara, céad agus an tríú céad go dtí an ceathrú céad agus tá sé luaite sa litir Naomh Pól ansin an fáth go bhfuil fhios againn go raibh siad anseo in ao' chor san áit álainn seo. Bhuel, tá sé leathuair tar éis a trí anois. Táimid anseo le haghaidh nach mór thart ar trí uair a chloig agus is fiú é. Ach tá sé chomh te! Oh mo dhia! An tseachtain seo caite, an réamhaisnéis na haimsire a bhí anseo, bhí sé lúide deich céim, agus anois inniu deirtear go bhfuil sé 12 céim, ach breathnaíonn sé i bhfad níos teo. So, bí réidh do gach saghas aimsire nuair a thagann tú anseo, go háirithe mí Feabhra. Ní, ní rabhas réidh don, don teocht seo. Bhuel, an bhfuil tú réidh? Sea, táim réidh. Woo! Fuaireamar caife galánta ar an tslí ar ais go Göreme agus shiúlamar an 20 nóiméad ar ais go dtí an baile arís.

Bhí béile aoibhinn agus an-réasúnta againn ag an mbialann seo Firin Express. Seo é ár n-oíche deireanach anseo i gCappadocia, i nGöreme, agus faraor fuaireamar an nuacht inniu nach mbeidh na balúin ar siúl amárach ach oiread. Tá siad curtha ar ceal agus is dócha go mbeidh sé ag cur báistí amárach. Beimid ag. fágáil slán le Cappadocia amárach ag a sé a chlog so beidh an lá ar fad againn ach anois táimid ag baint taitneamh as ár terrace atá in san óstán agus ag féachaint ar luí na gréine. Sláinte!